anyị nọkwa n'obi ikoro ikoro mmụọ ọra obodo ekene m unu ọ omenani series with Tobe Osigwe ikolo mmụọ ọ ne- unu enenego video mgbe anyị bịa n'okwu anyị maka ichi ọzọ mana o nwere ajụjụ anyị jụrụ taa anyị nachiyata ka anyị na onye nọ n'isi mmụọ wee fụ nna anyị ekene nnọọ nna nwee ike ịkọwala anyị onye ị wụ afa m bụ chief Obiajulu Udoye isi ana nnewi eze onye ma ndị egwu
daalụ em ama na ndị na-enene ife anyị na-eme na ha ya achọ ịmata ife wụ ana nnewi ana nnewi ọ mmụọ ka alụsị ka ife ọ wụ ana nnewi bụ mmụọ nụ ana nnewi bụ mmụọ ife jiri aka ya dị anaghị efegha efegha ana nnewi a ọ ya anọkatazie n'ụwa a sị na ana nnewi a dịkwasị side Okpuneze Uruagu ebe ọ dị ka ọ ya adụ anaghị aga anaghị eji ihe ọya eji azụ ee ya akọwa ka o si wee bido o nwere mbido ee
mmadụ apụta ụwa fụba ana ana adụ before mmadụ pụta n'ọzi emere dị na ya wụ omenana a bụkwara nye aba na anwụ ị nwere ike ịgwa anyị mmadụ one nyegona ana nni tupu o wee lu gị dụka na etu oyibo si debezi kịta m ma ekwukene na ọ bụ oge oyibo batara mgbe Queen Elizabeth bịachalụ e ji bido oge ahụ wee gụba kpata na igwe orizu igwe Kenneth orizu na-aza the third ọhọ the third n'oge oyibo ji bata e bido oge ahụ gụba site n'oge ahụ oyibo ji bata mụkwanụ wụ onye nke ise nọ n'ana mgbe ndị ọcha bịara e wee bịa n'usoro oyibo mụ wụ onye nke ise nọ n'ana ọ sọ ebo isi na-ewepụta na-efe ani nnewi hmm, adụghị ebo na abụọ ọhọ ife politics aha atụrụ ya election aha azọ ya azọ ọ bụ nwa nwa nwa nwa eze ekwebere dike ọnwụ eze ekwebere dike ọnwụ a wụ obele nwa nnewi ọ mụta onye a na-akpọ eze dunu eze dunu mụta ezekwe uche ji na mkpọrị eruo n'ime uche ji na mkpọrị ya nwa ọ wụrụ ndị a na-akpọ ụmụ ezeriakụ n'ime uche ji ya nwa anyị na-afụ maka ana ọha apụ apụ ọha esi n'ime anyị apụ apụ ọ nọ obele nwa Nnewi wụ onye bu ụzọ wee anyị akpọ efiwe ana Nnewi keezi ka ndị Nnewi niile keezi ka ana Nnewi si jikọta ndị Nnewi niile ọkwara ya na-awụ isi mmụọ mmụọ niine nọ na Nnewi a aha na-abụ ha ana bụ isi ife ana ji jikọta Nnewi niile wụ na mmụọ n'ise kwanụ ka Nnewi na-echiri ọzọ mmụọ n'ise ahụ Nnewi nwe ha n'ise mana ana bụ isi eruo n'obodo dịgasị ka anyị na-akpọ ya ana o nwe ndị na-akpọ eze aja ana nwe ndị marịzi ife ana obodo ọ na-enwere ana ife a na-akpọ ana wụ ebe a na-apịacha mmadụ onye metara ife ọtọ na onye mere ife ana na-asọ nsọ ife a bido inye nsogbu e jee na ana ndị befe je gbaa ya ana wepụ ya aka n'ife ọjọọ a na-akwọ mmadụ aka ọbara kwọpụ ya onye mere ife ọjọọ ọ nya ife a na-emegasị na ana na ọtụtụ ife ndị dị iche iche ị na-akọwa ị na-akọwa na a na-akpụ alụ ebe a a na-akpụ alụ ebe a a na-akpụ arụ ọgọdọ m nke a nọ na ana a na-akpụ arụ every year na ana iji mee ka ọ dị nsọ ka ọ kwụrụ ekeresu mana onye ma alụ onye meta ife alụ na nne onye meta ife arụ na nnewi o je kpụọ ya na be ya Oke, ọ bụrụ ebe a ka a na- mba ọ bụrụ ebe a ka a ya akpụ ya ọ ya akpụ ya na be ya n'aja anị obodo ka a na-akpụ alụ na o nwe ife wala obodo o nwe ife wala obodo na anyị eje kpụa arụ n'aja ana n'obodo metọrọ emetọ na ife na-emebisizi nke ọka nkụ e wee sị na anyị je kpụa arụ n'aja ana akpụ ha arụ n'aja ana mana onye nọ n'obodo ahụ akpụọna mana ewepụ nke a onye metara ife arụ ya akpụ alụ be ya na be ka ọ ya nọ wee kpụọ na alụ. be ya ka ọ ya nọ kpụọ alụ ọgụ ya akpụ ya nyawa alụ ka ọ- mgbe o nwere o o o nwere ndị a na-akpọ ndị Nri kwere na Nri bi n'ụnọ nọ Nri bi na Nri o nwere ndị na-akpụ arụ n'anị Igbo ọ ndị Nri ya nwa na-akpụ alụ mana o nwere obodo ndị ị ya-abawagasị a sị nọ onye nọ n'aja anị obodo ahụ na ọ nya na-akpụ alụ ị ma na o si ka obodo a sizi wee debe maka dịso omenana hmm. igbo na-eme omenana bụ n'otu mana o si ka ndị si debe be fa isi nkọwa omenala abụ ndị tọrọ ntọ obodo ahụ ife ọ na ha kparịtara si ka o si etu a dụ na etu a ka ha ya esi eme ọ rụgokwa omenala obodo ahụ nwa nwanyị uwe kwuru ndị chịta ha abanye na ndị ta ha abanye na anyị ewepụzi ya ewepụ
ewekwana iwe na nna akpọchigha ya azụ maka ikwu maka ekwele dịka ọnwụ si na ekwele dịka ọnwụ obele nwa nnewi hmm. mana ka ezi ka obele nwa nnewi ahụ ọ nna ya bụ nnewi sị ya fiwezie aja ana ka ọ nna ya wụ nnewi fiwere si na obele nwa wụ ekwele dịka ọnwụ ya ada ya dị emedu ife dụ na ya ọhụrụ n'ebe a ka ana dụbu mbụ e nwere ana mbụ ana mbụ dụ n'ọkpụnọ otolo anyị nnewi m ebe ọ dụ before e wee fie ya ebe a ọ ife e mele ede ede wee ebe e nwe ife mere n'obodo a wee mee na ana ahụ si ebe ahụ ọ nọ pụọ wee bịa ebe ọ nọ taa onye sikwa ebe a pụzi ọzọ before ọ pụkwa ya makwa ụdị ife merenụ mana mgbe ahụ ọ dị n'otolo ekwele dịka ọnwụ na-enye nri n'otolo ahụ ọ wụ onye a na-akpọ eze anaekwe onye a mkpụrụ ebe a bụ ọfọ nya na-enye nri n'otolo ahụ n'ọgba okenye ka o mebelụ na-eme o je ebe e gbuchaa anụ ụmụ okorobịa maka ohi dụbara gboo ma ndị ya anara ya ụkwụ ma ndị ya anara ya aka anụ o wee sị aa e wee jekwa eze odumegwu na eze ụgbọnyamba wee sị ha na arụ emekwe ya na ya haziwa aha eni aha eni na-ekwenu na-ekwenu a wee sị aa na nke a ya ekweme na ya emekwenu ya ka ọ dị ya nso e wee si na ana mbụ wee bute ana ịbụ ahịa oke eze a na-ekwu ị na-ekwu isi na nwa nwa ekwele dịka ọnwụkwa ah. ee eh, ịma na oyibo abịago ama na ụfọdụ ndị na-ene n'ife a ya achọ ka ha malụ ka ha malụ na ị na-eje ụka dịka isi anị nnewi
aha m eje ụka omenala ka m na-eme o omenala nya ka ndị gboo ji aka nka nya ka ndị gboo ji ebi ndụ nya ka ndị gboo ji akwụba aka ọtọ nya wụ omenala ka m kwere na nya ka m na-eme maka na ụka bịara abịa mana omenala abịaghị abịa
ee achọrọ m ịma na ndị ụka a na-abịakwutekwa ana ka o meelụ fa ife o o o o o
anyị agụba one ghala one ọ wụrụ ịsa n'ọnụ ka nsa anụ amụha m ka m me esi gụọ ya mana ka m mee ka ndị fada na ọha mmadụ jechaa kọnfeshọn na nke fada onye a na-agafe fada sị na onye abịa kọnfeshọn na nke ndị ụka na-abịa ma ndị pentikostal ma ndị katọlik ma ndị anglikan ma ndị cherubim ana enweghị onye ọ sọ nsọ onye ife ana jidere ọ chọba ana onye ife mere be ha na-agbagharị asị ya na aka ana dị na ọ chọba ana nnewi ụfọdụ na-achọ ya na mkpụrụ nke afọ ụfọdụ na-achọ ya na biznes ha na ka ana nnewi gọziere ha ya i nee na ana ị fụ na ọha etu ọ dịbu 10 to 15 years ago ka ọ dịsị ife ndị a adịghị gboo gboo ọchị ifolu oyibo na-abata so many people na-abata ndị mmadụ wee nwere uru ana bara ana wa ana nnewi ihe a na-anụ maka ụnọ ụka Okwuana Okwuana ka mụ na ọ nọ n'ife a ma maria regina ma bisi ebe a bishọp bi ma dayọsis niile ife na a na-arụgwosi ma naịtel dị ebe a taa ee ebe a wụ Okwuana nnewi ahụ ị na-anụ maka ya, ma hospital niile a ma echi ma nyaahụ ma taa o ji aza n'ụnọ ụka Okwuana ụnọ akwụkwọ Okwuana Okwuana Nnewi ahụ ebe a ka ọ nọtasị due to na oyibo batara ebe a naitel dụ awụnye onye ihi anọ nya izu ndị be anyị na igwe were enye gọọmenti sị ka ka a lụọ naitel ka ife dụ mma na-abata Nnewi ị ma na mgbe gboo na-aba achọwa ebe a rụ ụnọ akwụkwọ ma ụnọ ụka nọ na okwu arụsị nwere anaghị nne eje na ana ha je na-arụ ya and etu e sigasị rụ ya ma na ana ma na ụnọ ụka ma naitel a ọdịmma na mmeghe obodo ka a na-achọ ee mana kịta ndị niile enweziena ana karịa anyị wụ Okwuanị ee o nwe ka ha waghị esi wee nye bụ ikwu Okwuanị ana ha maka a ma na ha egoghị ego nọọ onye ka e nyere ha enye oo ịfụta n'oche onye ebe o nwudere ife nọkọtasị unu ekwe ndị ntọ na-agbacha anụ a na-agalakwa ejewala nke a ha eji ha ejidego ya mana a na-ama sokwa na-alụlụ ha ọlụ onye si na ya ha alụrụ ya ọlụ ife o ji adịghị alụrụ ya ọlụ eme na ọnụ ụzọ n'idebe ni ọnụ ụzọ mmụọ ka ọ wụ every year mgbe nna ezeanaekwe nọ okafọ ezeanaekwe nọ okoye ezeanaekwe nọ okeke okonkwo nọ ndị nyere ana nni ọnụ ụzọ a ka ha na-aga wee si bịa na-enye nni o nwere mgbe o sere okwu ndị ụka wee sị na ha ya egbuchi ya ọ mụ ka a bịa yọ ka esetụrụọ m ka e buru ụzọ a buda ebuda m wee sị ee eh, eh. na ife nna ha debe na ọ ha mụ ya emebi ya ụzọ ahụ dị ebe ahụ ọ kpụtọrọ ọkpụ ka ya na-awala ana ji n'ahụ onye na anaghị eje ga ọ gaghị enye na ife ejiribe so na ife ndị ụka ji na anyị wụkwu ndị omenala wụ ndị nọ na ana Nnewi anyị hapụrụ ha oyiwo batara education dị mma ụnọ ụka dị mma ife ndị a niile ma Nitel ọ dị mma so ha enyezina anyị ha jide ee mana a ma achọ ịma ana Nnewi a ọ sọ onye Nnewi ya abịani ịbịa yọ ana Nnewi ife ọ ife mewe onye Nnewi ọ sọ ana Nnewi a ka ọ ya abịa ọ onye mba bikwa Nnewi ọ ya abịa na ana Nnewi kee ụdị ndị ya kwesịrị ịbịa na ana Nnewi ee ịma na ana Nnewi a n'aka nke o ji wụrụ ana ọha onye ọna na-aba ime ebe ahụ ime nkolo ebe ahụ a na-akpọ okwu ana ọha onye ọna na-ebi ebi na Nnewi a ya o nwere ndị aha aba o nwere ebe a na-ejedebegasị na ngedo na ngedo onye mba abịakwa o nwere ebe ọ ya ejedebe mana ebe ị nọ na yọọ ana Nnewi ife ọ ya emere gị ya ọsọ ọ wụrụ na ọjị ka ị wapụrụ sọ nya ọ wụrụ na ego ayọrọ ka i jiri bịa wụrụ ego igwe i chee ha isi n'ime ebe a yọọ ya ọ ya emelụ gị ya ihe ejezi jebe ka i je gwute ntụ n'ọnụ ya E, e, e, e, nna asịrị nwoke eke mmụọ na achọghị na ọ dụ ama ka ụkpa nne ya ọ dụ ebe ahụ ife obodo ji biri aha abụ ife enu ọ wụrụ ya ee achọrọ m ka ị kọwara anyị kedu uru maka kịta ụka abịago ọdịnala nọrọkwa ikpe ka i si wee kọwa ọdịnala wụ omenala na ọ dụwala ụka wee bịa ee mana ụfọdụ kịta ọ na-agbagwoju ndị ụfọdụ ndị gharị achọrọ m ịma kedu uru ọdịnala balụ
uru ọdịnala bara o rike erika nke mbụ wụ na nsọ nsọ dị n'ọdịnala nya ka a na-agbala ọsọ ụfọdụ na-ejezi echi echichi kpuru okpu red a fụ ya a sị onye ọdịnala mana onye ụka ọ nsọ ịdụ nsọ dị n'ọdịnala ka a na-agbala ọsọ ọdịnala amaka ụmụ nsọ a ka ndị gboo na-asọ were na-echi ọzọ wee dị ndụ dị kaa nka ọgụ ahọ ịnọ ọgụ ahọ ise ọgụ ahọ isii ị fụ ya ọ na-ahụ chịchịchị e enweghị mmetọ onye na-eme ọdịnala kwụwara aka ya ọtọ etu a nọ na ana Nnewi a taa mmee meta ife alụ anyị na-asọ ọbara anyị na-asọ mmegbu anyị na-asọ ịchụ ọbọ mmadụ mee gị ife sị ka i je megwara ya ya onye ezigbote onye omenala aha achụ ọbọ ịbọ ọbọ ọ mmadụ mee gị ife ọjọọ ị sị ya na ife o mere gị adịghị mma ọ sị gị onye ka ị wụ ị sị ọ chineke n'ọnụ mme ndị afụhọ anya eje chụkwa ọ ife so ya eje chụọ bụ mmadụ enwe right ịchụ ọ bụ sọ nọ nsọ dị n'omenala na-achụ ndị mmadụ ọsọ mana ọ na nsọ ya ka ndị dụ ọ na nsọ ya ka ọ ya bụ idebe na-asọ ndị afụhọ anya na-eme gị na-afụ ụzọ na-egosi gị ife ele ka m nwa nọ ebe a taa onye ka m bụ ị fụ onye na-agafe agafe kpọọ ya gwa ya fee gwa ya ife nna eche agwara nna ọ dụ n'ahụ ya a nọpịa ka ọ ya awụ anyị ewepụ ya ife onye ka nwa chịrị ọjị jide ya n'aka a na-asị nna ekwe na ezigbo afa ya wụ Pita mụ kpọọ Pita na ọ ya aza m kpọọ Pita ọ zaa nna afọ ka ọ ya awụ ha ncha ife mmụọ na-eme mana ịdụ nsọ na ido onwe gị asọ mgbe omenala achọghị mmetọ ọ mmetọ a na-ese o ji edo ka ị ma na ndị ụka na-eyiwe akwa ọcha ụka ọwụna bụ ụka n'ụwa niile ha na-ebezi na white akwa ọcha iji gosi na ha dị ọcha mana ha adịghị ọcha nụ asịkwa na o nwere onye dị ọcha iche mana omenala onye nọ na ana nọ taa wee bido mmetọ bido ibu obo m bido ịghọ aka si n'imi ya chere ọnwụ ya na ọ ya nọta aka ọ pụọ ikwu na na ana nnewi a nọọ o so na mmụọ ise nnewi na-efe o so na mmụọ ise nnewi na-amụrụ ọnụ ee a sị na ọ ya awụ isi na mmụọ niile na mmụọ ise ahụ e nwere isi o o ọkwa na ana awụ isi o ewu na ọkụ nọ na nnewi mana ana bụ isi mmụọ ọ gachaa eze nnewi esolu eze gachaa ọ wụ oge asa ogwu ezemewi eze oge ọdụ ogwu osolu ọwa oge gachaa ọ wụlụ ele na ụkọ ele otu okpiri ele chụrụ ohu mba n'ise ọsọ ụbọchị wụrụ gboo n'ihu eze ụgbọ mba ha n'ihu ezeodumegwu ha ele a so na mmụọ nnewi ji eje ọgụ o so chụọ ohu mba n'ise ele gachaa o wee wụrụ edo edo wụ obere nwa ha na edo okwere nwaanyị anyị nụrụ anụ ọrụ ka mmụọ n'ise nnewi na-achịla ọzọ si wee dụ
Ee, achọrọ m ịma ma o nwere ife nrite kele uru dị n'ịbụ isi ana Nnewi o o
uru adịghị ya ana m ahụ ya ji n'anya ụfụ n'afụfụ ka m nọ na m bụ isi ana ka na ọ sọsọ ndị afụha anya na-agọzi m akpatara m ego aha m ayọ ego nri aha m ayọ ego ịzụ ụmụazị alụtara m ụlọ elu enwere m plot enwere I'm a transporter enwere m moto gasị agụụ aha agụ m mana onweghị uru m na-eri special na mụ bụ isi ana Nnewi ana m alụ ọrụ because na ndị Nnewi amaghị uru mmụọ bara n'obodo ọzọ obodo dị iche iche bido n'Ọka wee gbagobe eze aja n'obodo ha na-agbacha moto ịtọ na ịnọ ọ bụha nya na ego ya mana ndị Nnewi be anyị beziri na n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ ebeziri ha n'ụka ha aghọta ife a na-ekwu ọ bụ ebe na m kpewe ekpere na m asị na chukwu ya agọzi ụmụazị niine nene ka Nnewi dụnụ Nnewi jụrụ oyi kịta ife dụ mma na-eme ọganihu udo aha m asị na ọ ka m mee ka ndị Nnewi mara ka na mmụọ na-agwa m okwu na aha iri ya njin a na-anụkwu a na-adị ife a ọ ya afụ ụfụ sie ike ebe a sị na mmadụ nọkatara tụtụrụ egbe gbagbuo nwanne ya ọ na-afụzi ụfụ ụmụ ife ha hazi adụ maka ife ị gwara mmụọ bụnụ ka ọ ya emelụ gị uru m na-erite na nwa isi ana ọkwa isi ana a na-akpọ m chi m gọziri m ọfụma ọfụma nye m ife akụ akụ ife enwe enwe nye m ụmụ nwoke nye m ụmụ nwaanyị ọ dịka ya sị na nya bụ ndị kpọrọ m wee nọ- ndị afụha anya mere m m ji nọrọ ebe a na ha ma na ọ ka ọ ya adụ m wee mee m aka dị m mma ife na ife a na-arụ n'okwu ana mụ na-arụ mmadụ atụibeha kọbọ na mụ tọlụ ana Nnewi mee ya interlock mee ya German floor baa n'ime rụọ ya sụọ ya dozie ya ọ dụ ebube na account m na expenses m
oo onye nweta nụ ya kwuo onu ife ndị Nnewi na-ekwu ọ wụ na ana be ha na-arụzikwa ọrụ na ụmụazị nọ n'obodo oyibo a na-abịa ebe a lụọlụ ha ọrụ kpọọ ha afa o mebe eje ha kene ekene n'ụlọ ụka nwụta alụchalụ ha ọlụ m medochalụ ha ife ebe a before ọnwa isii ndị bịara ebe a bịa sị gị nna isi ana isi ana na ana Nnewi alụkwanụ ife a ha bịara mana ebe a ejezi o mee ọ wụrụ ebe a eje ekene wụ n'ụlọ ụka mbọsị m ji egbu amela ana awara ana ji anwụta ha otu oke ọkpa egbupụrụ m ana mana ọ ha ewute m ọ wụ na m na-ayọ nri m fụ onye Naijiria asị nya ọ ga-ebupụ ọnụ m asị na m na-ata afụfụ mmụọ gọziri m maka na mmụọ dị ile so na ajụjụ ị jụrụ m o nwere uru a na-eri na onye ahụ bụ isi ana onweghị karịa na o nwe ebe m jere na Nnewi ma ọ na m pụrụ apụ a na-enye m honour na Nnewi a na-enye m oche gosi na onye nọ n'isi arụsị Nnewi a na-akwa nkwa aka na-akwa nkwa aka nna aga anyị esokwa m a na-akwa na-eme mkpọtụ enejeghara m onye ọna achaa agaa m nya wụ ugwu na honour m nwere na ya ewepụ ya onwe ife m fụrụ ife ndị ọzọ chi m gọziri m eh, mana ife ọna nwere ulu eh, dịka i si wee kwu ulu dị na ya kịta pere mpe mana ife ọna nwere ulu ya enwe ọghọm kelee ọghọm dị na ya dịka eh, ọnọdụ ị nọ dịka isi ana Nnewi ọghọm adịghị ya ọghọm dị na ewe etu si were aka na ahụghị ji n'anya ụfụ ana Nnewi agwa m efi na Nnewi na ọwara unu eje m golu efi gbuo na akaụntụ m mana a bịa nenechaa a fụ na ọ họ ịghọ afịa ahọzinụ m ụmụazị mana na m eti ọgbọ m ife n'ilo na ọnwụ na ife ọgụda ume zuru m ezu aha m arịa diabetes aha m arịa ọbara mgbani enu anya aha egbu m mgbu ọkpa aha akwụ m aha m aya rheumatism o nwekwara ngozi ka nụ ọgbọ nchelụ m ọgụ n'ụzọ mana otipa ya aja mmụ ya nnukwu ngozi ka ọ wụ to me maka agba m ahọ one ndụ nna m nwụ na age of 57 years as an old man mana akarịa na m ahọ one ahụ ọka nkụ mana aka ndụ mma n'anya nụ ụmụ igbo ụmụ igbo adịhọnụ m mma so ị na-akọwa na onweghị ụgwọ onweghị ụgwọ ife dịka ife ndị oyibo na-akpọ salary onweghị ụgwọ obodo Nnewi na-akwụ gị dịka onye nọ n'isi ana Nnewi onweghị obodo onweghị ụgwọ a na-akwụ m onye na-emekwanụ m na-ekute ọnụ mmiri wụkwanụ onye a na-akpọ eh, eh, chief dr senator ifeanyị ụba ebuechukwu ụzọ nnewi nya kwanụ wụ onye na-eme m ọ dị ka m na-eri uru n'okwu ana ebe ọna nnewi na-eme afịa ọlụ e kechaa ndị obi ego kechaa ndị youth nwoke na nwaanyị ọ jụba kere isi ana n'isi ana ya nọrịrị ebe a e were nke m wetara m anọ m n'etiti na abụ onweghị ndị m kwụrụ adụ m neutral n'agbanyeghị na m ahọ politician ọ na-anọkọta kpọọ m na fon mbe Ifeanyị Ụba jụọ m ọ na m aha eje be mmadụ asị m ya nna anyị na efe adụhọ o mana mbọsị m akakọta na pụta nọkọta gata be ya a na-emeghere m ụzọ ka ọ mụ wụ gọvanọ ọ ma sọkwusa m nye nya n'ebe ọ na-adị m mma anawakwa mana aha m eje kwa ụbọsị ka ugwu wee dụ so akwụkwọ onye Nnewi na-elota m nke taa nke echi ọmụdụ ife a ị kacha zelu ị ga-achọ ka ụmụ gị mee ọdịnala oo
ọ bụ m a na-ezuwekwala ogburugbu ezubelu nwa m mụrụ kịta ọ fụ ka m na-efe ana Nnewi furu dị na efu ọghọ ndụ na ọ ya ga-anọ na onye ọzọ anọlụ mana etu o si kwesị ekwesị ọ ya na-apụzi ibe m ọzọ a chọọ m afụhọ nwa m abịa a chọọ nwa m afụhọ nwa ya abịa wee ruo mbọsị ha sị na ha achọghọzi onye ọ mara ọ bịakwa so na o nwee nwa m sịrị na ya efe ma ọ na ya ya efe mmatị ụta ife m ma a kpọwa ndị fere ana na a ya-akpọ m e nyewa ọnụ na ana mmụọ na e nye m ọnụ na ana mmụọ maka emere m ọfụma a sị m ndị nọ na ana na o nwebuhọ onye lụrụ ahụ n'ọdụ kịta mana nna Ezeanaekwe a ọ nọrọ 182 years a sị m ana Nnewi na m ma-anọkarị ya Okafọ Ezeanaekwe onye nke a ọ nọrọ 138 years Okoye Okafọ nọrọ 95 years Okeke Okonkwo nọrọ 72 years ama m aha onye ndụ wee dị etu a ndụ
onye a onye ikpeazụ nọ na m ma-anọkarịcha ha ncha site na ịkwụwa aka ọtọ sọsọ etu a m si kpọ ha na-elota ha ọ kwa ndị na-elota ha na mmadụ ha na-elota na mmụọ
Oo. Ee, kedu ife ị ya-agwa ụmụ Igbo ndị na-akọcha ụzọ ọdịnala Em, onye na-akọcha ụzọ ọdịnala bụkwanụ uche kọrọ ya uche kọrọ ya maka a ma na mbọsị bụrụ gboo mgbe ụka abịabuhọ obi niile a zọtagasịrị ọnọdụ niile a zọtara e tigbuo ya okpiri gwọọrọ ya ọgwụ tụọrọ ya arụsị ọ bịa n'usoro omenana ndị zọtara ya na jidesi ya ike taa a na-akpọ ebe ahụ obi na-akpọgasị ebe ahụ ọnọdụ dị iche iche ọ ife e meta na omenana ọ họ Igwe bu ya ọ họ Igwe butere ya Igwe Kenneth Orizu a bụ Igwe Kenneth Orizu a dụkwara n'oyiwe wee bịa ọ họ ndị ọcha mere ya ka ọ dị etu a obi Nnewichi a dụ obi Uruagụ dụ obi Ụmụdim dụ ọ na usoro omenana ka emetachara ya o wee dị wee dị ọkpụ so na ife na-agwa ndị mmadụ bụ sị ha nataba na omenala na ọ na omenala ka ndụ dụ na ya ka ịdụ nsọ dụ baịbụl sịrị na ọ sọsọ ime ife ọjọọ na-akpa oke n'etiti anyị na chukwu baịbụl kwuru ọhụwụ ndị ụka kwuru na ọ baịbụl kwuru ị bịakwa na omenala a omenala sị na ịdụ nsọ ka mmadụ ji anọ ogologo ndụ nsọ nsọ ọ nsọ na-ele ọgwụ nsọ na-ebu nka nsọ bụ ndụ ọ gụnụ dụ bụ nsọ gịnị ka a na-akpọ nsọ ọkwara gị agbana ama asị gbagide mmadụ ibe gị gị ebona mmadụ ebubo ụgha gị ezuna ohi gị agbana ama gị anarịna nwunye mbe nwunye na utu ya epere mpe gị achọna oke ọchịchọ kwụba aka gị ọtọ gị ebuna aka ọbara gị egbuna mmadụ gị akpana nsi ọkwa ya wụ nsọ ọ ya bụ nsọ onye na-eme ụmụ ife a n'okpuru anyanwụ a eruo na be mmụọ ndị mmụọ ya na-agbara ya ọgụ o nwe onye Nnewi ma ana Nnewi a amaghị na ana Nnewi a ma ndị kpatara ego ma ndị ọchịchị ma ndị gọọmenti ma ndị lọya ma ndị barịsta ma ndị ọ dịgasị ọgụ na igwe Nnewi ọ ma na ana Nnewi a mbọsị igwe bere ebe ọ sịrị o tiri mbọsị m na m arụghasịcha ya na so ife na-agwa ndị Nnewi uru ana Nnewi bara wụ na ọ na mmụọ ka ogbenye na-enwe njidebe mkpu onye a na-emegbu emegbu onye a na-anara ana ya onye enweghị onye ya ekwuri elu ọ bịa na ana Nnewi eticha ụwa beta ọrịa ọ na ife adịghị ememe ụmụ dibịa ndị satara ọgwụ nsata ọ naghị atụ nzu ọ sị na ya wụ onye omenala ọkụ onye omenala ndị satara talisman ndị na-eyi ụzọ ọgwụ ndị fulani ọgwụ ndị tibet ọgwụ ndị india ọ setaghị ụzọ ọgwụ naabụ o je pichara ụfọdụ ebe na-atụ nzu na-ewere ya na-aghọgbu ndị mmadụ sị na ya wụ onye omenala ịba bụ ifute ebe ọ kpọtara ụmụazị n'obe ọkụ onye omenala ọ dibịa ka ọ na-alụ wayo ka ọ na-egwu o ji omenala akọba onwe onye ọ na-bụ ezigbote onye omenala

maka na m debere nsọ mụ na mmụọ so na ọ na ife ndị sị na ha na-eme omenala na-eme ife ọjọọ babi ọfụma nene ife ya eji ma onye omenala wụ na ị bata ha be ife izizi ọ na-ebu ụzọ nye gị o nye gị ego ọzọ ọ chọọlụ gị ọjị nye gị mmanya na-alacha gị na-asa uke efere nna ike n'ife ị bịa ọdụkọta na mma ei nke i si ka ịbịaba ebe a n'obi dị mma n'obi aṅụrị i kwuo ife ị bịa o nye gị solushọn ma ọ kpọje gị etu anyị si mara ihe ị baa be ndị a ji omenala kpuchi onwe ha were eme alụ ị bata ha be ozugbo o nye gị oche sị gị i jikwa ọjị bịa na ọ kwa 5000 ka e jizi agba afa

ndị ji omenala eje na na be ndị ngra na ala ili je na-akpọdo mmadụ n'obe ha awụ ụmụ dibịa ọkụ ọtụpụtasịrị ndị baa nke a na-achị n'aka elu ndị baa nke a na-achị gọnye nke a na-apị na fonu pịtakwuo ọ pịa ọ pịtaghị ọ chọrọ ife ọ ya eme ozugbo ka ọ pịta ọ bịawụ ndị a ndị na-ekwusata talisman na-eme ụmụazị a na na-ene anya ụmụ Igbo na ndị Nnewi ọnwụ na-abịa ọgọrị

atụnụghị ya kụrụ iyori bụ nne na nna akpara isi na-abụ gụọ ya otu ochie moto ọ sị na nwa ya na-eme ọfụma ana Nnewi ọ kwa nsọ nna a sị na a ha eteta ego efi na nkwụ ọgaranya na-esi na chi ị baghị ọgaranya ụmụ gị ya aba ụmụ gị abaghị ụmụ ụmụ gị aba ndị kịta wee sị na onye ọ na ya aba ọgaranya ya bụ egbuo mmadụ jee n'ịntanetị ka ị fụ ebe nwata ji anyụ nsị na-anyụ nsị na efe ọwụwa anyị ji anyụ nsị werekwa bred na-esuru ya na-ata ị na-anya n'Otu Ọnịcha o nwecha ndị nyụchara nsị na bọket oche otere na-anyụ nsị kwụọ na laịn a sị na ife ndị a m na-ekwu ndị eji omenala egwu wayo na ọ ife na ha ndị aja gwara ha ji etụọ na ha ya enweta ego nwatakịrị dị 26 years si na skuul pụta ebe a na eburupụ okpocha otule na ilokọta na-anyụ nsị ọ nyụcha o rie ka o wee bute ego n'ogbe sị ka m jụ ụnụ onye nyụrụ nsị rie nsị ọmụkwụ nọ mbịa ka ọ na-eri onye ya eri ego ahụ ana Nnewi ọ kwa nsọ otu ajụjụ chọrọ ịjụ bifo anyị ga-echekọ ee dịka anyị si wee hapụ ụzọ ndị nna anyị fa, wee hapụ omenala wee na-emego omenala ọ dị ka ndị nna anyị kpa, ndị ndị nna- ndị pụtara anyị aka ọ dị ka ha na-ewere anyị iwe o ji ahụ ife ebe a na-agabu n'ihu na-ene anya ọfụma nụ, tinye anya n'okpuru ka ị fụ na ụlọ elu niile a rụ before the war na-etu a ka o si egburu n'ọzọ adụọ na-abịa o nwe nke dị na-aka ịma anụ ọnwa nwanne na ọhọzi nwa onye ahụ ma ọ taa anyị ndị afụ ha anya ha arahụ ụra ị fụ ndị alụ sebutu etu a ka o si kwuru ọ bakwaba onye ọzọ dịka ọsụ na-arụ ya n'ụzọ ezighị ezi ndị afụ ha anya were ewe iwe ị bịa nene kịta ị fụ na ndị na-emekarị ife ọda anya ha bụ ndị afụ ha anya i wee nene ọfụma ha sịrị na ndị isi nọ be nna gị na obi adịghị ha mma na ọha bụ ife dị etu a

ogirisi akpụ ọjị ụdara ngwu ọfọ ọjị ọ ife ndị a ka Igbo ji eme omenala onye sị na ife na-ekwu bụ asị nwunye nwa nwa taa

ị fụ okenye ka ọ na-atụ nwa ya ọnụ sị na diọkpara ya ya amanwụ na ọ ya adụrụ ya na mma diọkpara ewee pụta mee ife dị etu a na ezinụlọ mee ife dị etu a mee ife dị etu a nọ mme ha na ndị isi agbarịba odee ndị wụ ndị isi na diọkpara emebiri ife ndị isi ndị nna nna ha debere nọ mme nya na ha afụ onye ahụ a na-amachasị kedụ ndị wụ ndị isi ife ahụ na abọ na ịtọ na ịnọ ọfịọ maka

ka ndị fụ ndị na-emebisi sị na ọ ka achịbago ndị tọrọ ya wee na-ewe iwe o nwere ebe e nwere nsogbu na-aya oke ahụ n'otu be anyị acha a sị na igburu iko ahụ bụ eziokwu ife onye ebe emebisiri ife na ife ndị gboo ji nụọ ọgụ anaghị na-ekere m n'ana be nna gị n'ana obi nna gị dịruru ejikwa na obi wee zọta ya

nwoke nne obi gbachara ọsọ ebe ọ kọrọ ji n'udo ọ kọchara ji n'ebe udo nọ nji foto ọkọ ya dị udo sị udo udo na-akwụnanya na-etibe nke a ji wee ruo wee ruo ndabere o ruzie n'ahọ ọzọ ga-ekọ buche nke a ji ya kacha ji niile ọma na udo merie jeziekwa ya na chịta ọgụ ji na kọcha mbụbọ ya gbuwasịa mbụbọ udo sị udo do na e nwerọzi ebe ya akọnya na eka kọọ ya ji fọ ọbị udo wee na-abụ anyị na-ebe sị kedu ife nwoke ji bịa fụchasị mbụbọ ụmụazị na-agazi ha na-enene na ya eme nwoke ife ọdachi o nwere nwa a na-akpọ ọdachi ọdachi wee jecha ife na ana ana wee pụta fụba udo na akụ anyị wee baa wee sị udo nke isi anya mmiri n'aka ọgụrụ ọ sị ya na ọ bụ oke afọ ka ya na-arịa ikwere ebe ọ bịa gwụchesịcha n'ihu be naghị eme nwoke afọ ife udo si anya na-ekwu n'okwu ka ọ na-asụ agba kpọrọ nye bụdachi ọsị ọ sịrị biela onye nwe ọdachi na ya ekwu uche ya udo si ebe ka ọ lụtara mụ ụzọ ma ya were okwu ọdachi wee na na ejesi be nwoke ahụ tụ ya ụzọ ọ ga na-asa na njem iji gosi na mmụọ aka asị mmụọ nke na ole mbọsị m batara na ana ka m sị na ana chebekwo ọ ya mmanwụ na mmiri ọ bụ ya chanwụ n'ọkụ agụwara m iwu gụbara m nsọ gụba gụba gụchaa jụọ m o nwere ife anyị ewepụ sị mba ndị mmadụ mewo a gụgharịkwara m ya ọzọ sị m o nwere ife anyị ewepụrụ m sị ha na o nwere ife ya na-adị etu a ndị mmadụ dasịsịa mebi maka na m nwe okorobịa nọ m bụ esoro m duzi ụmụ agbọghọ ma ọ kpawa aka ma ọ mebe ife dị iche iche nna nna nna a zụsiri m ike ọ na-abụ ibe ka a zụrụ n'igbu akwụ ego n'igbu aja n'ịrụ ọrụ ugbo ọ bụrụ mgbe anyị ga-azụ anyị na kọmputa so onye zụ- onye a zụrụ usoro apụta na-eme ife kọmputa mmadụ na uche kọrọ ya ọgarị anụ m ekwuzikwa ka mmadụ ya kwụsịrị ike chịkọọ ụmụ ndị dị egwu

ọfọ apụta mana ọtụ n'aka ya ọ na-agọ ọfọ kwa ụtụtụ m sị ka m gọọrọ na ụmụazị igbo ụmụazị afrịka ụmụazị ụwa niile ọfọ agbakukwe m gị chukwu okike chukwu abịama chi kelu nwoke chi kelu nwaanyị chukwu kelu mmadụ n'uju ya chukwu onye ma onye ọ ya-eke mana onye ọ ya-eke amarọ chi na-enye amara chi na-enye udo chi na-enye ndụ chi na-enye ife akụ akụ ife enwe enwe chi na-emelụ mmadụ ọgọ ụtụtụ taa bụ nnukwu afọ ụbọchị ndị apụtara na nnewi afọ nne a sị ụbọchị dị kata adịkwa na echi a sị chineke bi n'elu ekwu ụwa ka ọ na-emebi n'anya ya ekwewụla ndị na-aṅụ ka a na ha afụ ọbịa mmụọ ndị na-efe na-egbu ha anyị sị na nke anyị na-efe na nnewi aya egbu anyị n'ọfọ nne agbọkọ ana nnewi oke ana umudim ọgarị ana kụrụ ngwugwu ojukwu ana kụrụ ngwugwu ọjị ana mụrụ kwatụgburu enyi ana erughị ahụ mgbere ebule ọnụ gụnye kpọta mmụọ na-ese nnewi na amụrụ ọnụ eze na-ebi okwu bịa biere ụmụ Nnewi okwu ọwa oge asọ ofe ozugbo ewetara oge ọdụ okwu bịa bụ n'ike nke ụmụ Igbo enu ebube ebe ọ dina ka ọ rie enu elu na ụka elu oke oke bịa tisala anyị ndị ntụntụ mmụọ tisala anyị ndị ntụntụ mmadụ kọrọ nka n'ihu anyị kwụrụ n'ọtọ ife dị mma mebere ka chi anyị teta n'ụla na-akpọku edo nnewi nnukwu nwaanyị nye bụrụ ọnọcha na ọ na-ede ndị achọrọ anyị mma wee na-asị ohu mmụọ na nnu mmụọ dị na nnewi mmụọ na-emere igbo ife na mmụọ igbo na-emere ife ha gbatakwọ a sịrị ndị olulu nke onye na-eme ubi sie ya ike ndị onye tọrọ ndị kpatara ego ndị kpatara ego wee chụọ arịrị ndị lotara ụmụ ogbe ndị na-eje n'ụlọ ọgwụ kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ onye ọzọ nọ ndị lotara ụmụ ajadu nwaanyị ajadu nwaanyị ọhọwụ ndị a na-egbu di ha maka ifi ego ọ na onye nwezi ego ọ ka nke nwunye ya na-ene ego o gbue ọ kparụ ọhọwụ ndị a nọọ ndị di ha nwụnahụrụ na mberede ndị lotara ha nọ ndị bidooro ụmụ ogbe afịa ndị lotara ndị ife na-esiri ike a sị Chineke na-adụrụ ndị etu a na mma ndị ụkọchukwu ndị fada ndị evangelist ndị bishọp ndị brothers ndị sisters a sị m nke onye na-eme nya kwụba aka ọtọ na chineke ya agọzi enyi ya ngozi dụrụ ndị omenala ndị chiri ọzọ ndị na-asọ nsọ ndị chiri dudu ndị chiri ume ndị chiri eze ndị chiri dala ndị gbara ataka ndị kụrụ amụma n'ala igbo ndị chiri ọzọ eze ala o mewere ma chi ekwena onye ụta ata asị m na ngozi ya-adụrụ ndị na-ekwu a

sị kwụba aka ọtọ na ịkwụba aka ọtọ na-enye nke ya n na-ayọ na-asị onye fụrụ onye a ya-emere ebere meere ya ebere ọkwa ndị ahịhịa na-agagharị ife a n'obodo a na-arụ ụlọ ụka na-arụsasị ụlọ ụka ebe niile sị rụba na ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ ha ka ụlọ ụka na nyanye ha na nso nsị oyiwe gbatakwọ bịa nyere anyị aka oyiwe mere ụwa ife ọgwụ arụọla anyị ụlọ ụka sị tinye ndebere maka mmadụ na mmadụ na-anwụkwa ọnwụ onye ọzọ ọnwụ ejighị ego ọnwụ arịrị ọnwụ mmegide ọnwụ afụfụ a na-anwụcha ya na n'ụwa niile nsị ngozi dụrụ ndị na-elota ha

nsị na onyeisi fụkwara anyị atụ mgbe na ufere ya-agbaji ọnụ ọ fụrụ anyị ka ọ kpatarịtarị egwu agba na ọgbọ mgbe ka ọ na-abụ a sịrị m ndị mbụ na ndị egede ndị isi ukwu ndị isi nta isi nwoke isi nwaanyị ụnụ anwụha ụnụ anwụọ n'ụla ka ọ na-ala sị na n'ebe ụnụ nọ gbata bịa nyere anyị aka bịa tụgharịara anyị ndụ ọzọ dịghị ọsọ na ọ họ sọsọ ego ka eji ama mmadụ n'eziokwu n'ezi omume sokwa na-asị nna nke n'igwe n'onu ọ kachakwa n'oyibo ebe bụrụ nwanne ya gbaba ya ndị gọvanọs ndị ministers ndị kọmishọnas o nwe ife a gwara anyị mgbe a na-eji ọchịchị a aba na esi lotesi ma eri anyị ọgụrụ n'ụwụ mmepe obodo ọkwa ọkụ na mmiri n'ilo n'ụnọ tinye na anyị anụ ka ọkụ na-enwu mmiri a na-agba